tiyi wa ine Mm. oti ndimwe ine Eh, ndi pepo enda kota mwe kuti wandipangira ndani Tam- tamvani ngati shuga wakwanira mimi talawani sindikakupangeni chikongereko mwachitchula chipongwe ndinu talawani mundiuze za shuga kuti ali bwinobwino

za madzukidwe a ine chikukhuza iwe ndi chiyani Nero nayi ndi nkhani antipi. Nakuti mziyani message. Unaona? kalata unatumiza ija Yeah, ndikalata ndithu. sinayione chifukwa imaoneka ngati muli mavesi mmenemo nde mudikire nditenge baibulo ndiwerenge mavesi amene munalemba pamenepo chifukwa kulipo kungolemba vesi kuti basi mundikondwerese ine nde ndiziwerenga m- pamenepo nkuwerenga mbaibulomo nde nthawi sinaipeze yopanga zimenezo mmati bwanji nkhani iyo mmangofuna ndikuwuzeni kuti ah, sorry I'm sorry for what message iyo. zambiri zomwe zakhala zikuchitika pa khomo pano koma ngozo zimene amabweretsa pakhomo pano ayi ndamva ndiye ndingati mukapeza mpata chonde mungoyiwerenga ku meseji mpata ukapezeka ndivunukula meseji yanu kalata yanu mmene mwatumiza chifukwa big aja alusa kwambiri o kupepesa mukupepesa chifukwa choti big alusa ayi eh ndaona kuti ndibwere kwa inuyo kuti mwina inuyo mutalankhula nawo oh mwandifuna pano chifukwa choti big alusa naya si choncho ndikapeza mpata ndiwerenga chonde mm. ati am sorry ndi kalata wake ameneyo basi ndikhale pansi ndizikhala bize kumawerenga kalata amene watumiza ndi tiyi wake mmeneyo

Mfuna ndibweze che. Kodi tikuzitika mali mali wafuna tidzadye nsima osati zomwe tikupanga. Zungajere. O- o- osangotenga chomwecho ndikudyera ndiwo matemba apo ndikumachiruma ase iwe tandiuza ati wapeza chibwenzitu se tanena se Akunama ameneyo. Chibwenzi ine? ah mani Osati. ati mwapeza chibwenzi. Umadziwa nali omara ne. Serious? Zoni. Ah, meno muonekeramu iwe sungakwatire sungafusire nkazi wase. Nali umala. Mesa anani ntachoka kubanja ndo inabwera kwa sister. Nali kubanja ineyo. Ah. Asi amakuitana kuti atadi. Cha. Tibaliko. Asi akazi akachokawo. ndi khalidwe lake ine ndu- Timupita kuti? asi akazi akaja ndiovuta Ndiye koma zoti ino- ndimakangana nawo ine pano chifukwa ndimamsekerera amandinena nene kuti panopo ndi khalidwe langa ase ine ndikupita ndikayang'ane atonde atonde dekhani palaini pano ndipabaziwa ndine ndikupita konko ndaniso Iti.

samvere kazi chimanga ubwesa ulendo chosekepera bwana mchanyado okay iyi mwenye za kwanu kucho ali mkazi wake ndio anayo kama mkazi wako chokapo kadi umene umapanga mkulu ndiwe ukumbuka ntene ndira kuzatira nakanga ndi akazi ake iwenso ntene unabwera uzapanga zako zina zake ineyo pano kusundukane nte mwazi ineyo pano kusundukane nte ndi chifukwa cha ameneyo anangokwatira paja kwa mwakonda kunditokorera ni makandi sister wanga imagine mesa anandiuza ndiye mwe

ndimaona ngati munali limodzi mwina yeah mundifusa ine ngati ndabwera naye ndi mnene sota yeah iyi ndi- ndi mowatu ndimaona ngati munali limodzi o mmakhaso mukumwa bomba osati kumwa koma si anthu akamamwa mutu sumagwira nanga wina yankhulezi wina yankhulezi nde kulipo Ah, uh, simunali limodzi yese koma anabwera ndithu Ih. anabwera ndi ndimaona ngati munali limodzi leo kumene ndakuonani Ayi chabwino. Basi nonana osachedwa foti ndaimba foni sakuyankha kuteroko ndimati ali kuti kunoku. Ka- Kachakumwa? Ayi. Ayi. Ayi. Ayi ndithamangire ku nyumba ndimuyang'ane iyeyo mwina tasemphana simukuti anabwera. Of course. Okay. usanafike ase un- undiyimbire foni ase aa kunabwera tu madamu tu kunotu unauza tuli kuno

Sanga iri sumene nakumana naye paphuma kwambiri. Eh, Amene nakumana nawo amoja kani. sinzako asazakuone naye usiye kucheza naye amene ineyo tapanganiza sikulu Iwe chibwino. ma attachment amapanga munthu wa ku sekondari Eh. akulembeni ntchito ntchito ya chani ino Basi zatha. Siri ukapitiza mpaka- zimene ndauza mayi awo Basi musatipaseso nambala. singakupase kumene Eh, tikumana eh. koma ukapitisa zimenezo ndisiyocheza nawe. basi nkhani yatha samagogodaso nakuuza tizikumana Hmm, ground ndiye kutithamangisatu tije malichi malichi zakoti

amaonjezeranso magazi amene Maiba masamba ati. hmm? ati Muzikane moyo ngati ndinu mbusa neba. ase iwe ija zoti uja ndi gani uja zimene mwandipanga apapa zija zoona ukandimana chimanga Sogolera imesa nde zochimwisa sizimalephera nde zimenezozo. Ife nanga ife sinatembenuke mtima ngati inuyo. baibulo limati inde kukhululuka munthu azikhululuka koma sananene zoti ti- tizikhululuka pomanana chimanga Neba Nkhani si zoona tapangana zimenezi. akuzizira. Ha? Ati akuzizira. pitani kamweni kaya masamba mashuga chabwino kuti ndosakwana koma masamba okhawo ma shuga masamba ati ndiye pamenepo ndiyambe chiyani ayi undathira wezi koma se inuyo a gani aja munazondana nawo chifukwa cha ine mukundiponyera ndi miyala ndikumalimbana ndi munthu ngati ameneyo chabwino pepani akuzizira zoti ndiye kulinso ndi vuto lina lake lonena zoti ukangomuona munthu wammayi akulowa muno kuti ndimpempherere wagogoda akamalowa azibambo umangomuyang'ana ha moyo wabwanji umenewo sole man koma hey, ngati anakuzoloweza akazanga zokupasa shugazo ine ayi sindikwanisa mwana akhala kuti ndani akandigayira ayi asowa bwana chani ukunena zoti wasowa akazanga koma iwe iwe neba iwe ayi ndimanena kuti ndiye kuti ndizichoka pano akazanga akakhalapo ndizilephera ku- kukayendayenda uko kumasuka ku nkhani yake onena zoti wa- Kusowa pano- mwasalapo awiriwiri kusowa pamuzi pano amacheza ndi azizimayi ambirimbiri ndiye iwenso Amane akacheza na- ndazi akacheza ndi azizawo ambirimbiri iwenso amazakhala ndi nthawi yocheza nawe akuzizira Eh, pitani kwa gani akakupaseni masambawo Eh, apaso think mukundijekesa ndizisamba ndipange zosamba ndikalowe ntauni chaba ndikupungulirani wezi ayi zimathandiza magazizo ndapanga The way you play with my heart, play with my mind, like you can do without it.